kuru ume kupute ya kuru ume kupute ya Ngozi ị na-ele m anya kemgbe ngwa kuru ume kupute ya heo ihe a na-agwụkwa anyị ike ewo ee oriche na ọ ga-adị mma ka anyị kọrịa ihe gbasara iku ume taa ihe gbasara iku ume dị n'ahụ mmadụ ndị bekee na-akpọ ya respiratory system ngwa mee ihe a m ga-agwa gị ugbu a ana m elekwa gị anya o bido gbawa ọsọ ebe ọ bụla ị nọ ọsọ ọsọ ọsọ na-agba ọsọ ọsọ ngwa kwụsị ị hụghị na iku ume gị na-anyịzi gị ahụ ugbu a ọ bụ maka ahụ gị chọziri ikuku nke ọma ikuku bụ oxygen n'okwu bekee ị ga-enwetakwa ikuku gburugburu ebe ị nọ ugbu a ọ bụrụ na ị naghị enweta ikuku ị ga-adị ka azụ a gụpụtara na mmiri ma ọ bụ ụlọ na-enweghị onye bi ya ọ dịnụ mma mbanụ mgbe ọ bụla i kuru ume o nwee ihe na-emenụ ngwa chere ka m gwa gị iku ume ikuku ahụ batara n'ime gị ga-esi n'imi gị nke ndị bekee na-akpọ nostrils wee gafee o nwere ụmụ obere abụba isi nke dị ebe ahụ ị ma ọrụ ha ọrụ ha bụ igbochi ihe dị ka aja ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị aṅaa na-ekwesịghị ekwesị ịbata n'ime ahụ gị ikuku a ga-abanyekwa n'ime ebe a na-akpọ windpipe n'okwu bekee ọrụ windpipe a bụ iwepụkwu ihe ndị na-ekwesịghị ekwesị nọ n'ikuku ahụ that is filtering it n'okwu bekee windpipe a gbara ụzọ abụọ ụzọ abụọ ka a na-akpọ bronchi n'okwu bekee bronchi a nwekwara ụmụ obere isi dịka abụba isi a na-akpọ cilia ọrụ cilia bụ ịga ihu na azụ na-ebuba n'ime ya ihe na-anya anya a na-akpọ mucus ọkwa ị ma ya ha ihe ahụ ị na-esi n'imi gị ewepụta hmm. ama m na ị na-etinye aka n'imi gị ugbu a wepụta ya biko hmm. ọ bụ ihe ahụ bụ mucus ọrụ ya bụ ịchịkọta ihe na-enweghị isi na ọdụ nọ n'ikuku nke nwere ike imebi ihe n'ebe a na-akpọ lungs n'okwu bekee bronchi ga-eburu ikuku nke dịzi sam that is pure buba n'ime lungs lungs a gbara abụọ nke aka nri na nke aka ekpe nke aka nri nwere obodo atọ that is lobes ebe nke aka ekpe nwekwara obodo abụọ nke aka ekpe dị obere karịa nke aka nri nke a bụ maka inyetụ ohere ka obi that is heart nọzie ọfụma obodo that is lobes ndị a jupụtara n'ihe a na-akpọ alveoli alveoli a dịka obere ụmụ akpa bịakwa dịtụ ogwuogwu n'anya n'ime alveoli ka nnọgharị that is exchange na-eme nke bụ na ikuku that is oxygen ahụ i kuru na carbon dioxide na-anọgharị kedu otu ha si eme ihe a ọbara that is blood ga-ewere oxygen ikuku ahụ i kuru hapụzie carbon dioxide n'okpuru lungs e nwere ihe dị otu elu ụlọ ụka si adị that is dome shaped a na-akpọ diaphragm nke na-afekpọ that is contracts ma iku ume ma fulie ma ikupụta ume ihe ọkpụrụkpụ gbasara lungs a bụ ihe a ọ bụ ya bụ naanị ihe dị n'ahụ nke na-ese n'elu mmiri anyị abịala na njedebe ihe gbasara ihe e ji eku ume n'ahụ mmadụ onye ọma dewo maka ige m ntị ka emesịa
Biko subscribe.